Amigos de Ia TV, beni torraus a una puntada noa de Fueddus e Sonus, in cumpangia de Alessiu Mura. Seus innoi, insoma, comente sempri, in s'istùdiu bintunudoxi ca si donat s'ospitalidadi e si donat sa possibilidadi de registrai is òspitis de oi. Est unu bellu grupu giòvunu, si tzerriant Distorta. Cumenti andaus? Totu beni, totu beni. Mellus aici, mellus aici. Cumentzaus presentendiddus ca a su mancu, insoma, scieus a chini funt e ita strumentu sonas. Cumentzaus de s'inìtziu. Deu seu Marco, sonu sa chitarra. Deu Cristian, inveci cantu e sonu sa chitarra. Deu seu Giacomo e sonu is tastieras.

Su grupu cand'est chi est nasciu, Christian, insomma. E nosu seus nascius circa tres annus fait, tres annu e mesu fait e nudda eus arregistrau su primu su primu discu e s'est andada beni poita in giru est praxiu e quindi insomma seus stetius fortunaus poita s'at pigau un'etichetta pitichedda pitichedda

Ascurta, fueddu cun Christian est, nareus, nosu non naraus mai leader, mi praxit, non mi praxit, non ci nd'est leader. Su prus beci. Su meri mandat. Su meri. Su prus beci.
Su meri, nareus, issu cumandat, insoma, dda ghetau sa fuedda prus lata, no, però, est su su prus chi connòsciu e giai ia fetu miu de sa propriedadi. Su sensu de de custu traballu, prima 'e totu a totus si domandu, ita ascurtais? Cali funt is trumas chi s'ant ispirau in calincuna manera e poi, insoma, andaus a biri prus a fundu. Ma a sa fini nosu ascutaus unu pagu de totu. Deu, a mei praxit prevalentementi cussu chi andat de prus immoi, circu de essi prus atentu a cussu chi est meda contemporaneu, po cumprendi cussu chi andat beni, cussu chi no andat prus e circu de portai aintru 'e su grupu is sonoridadis De su dumilatrexi est a s'annu nou immoi. Ascurta, però nosu feus is nomis, poita a mei mi praxit a intendi totus bellus fueddus. Ascurtais rock italianu, ascurtais rock inglesu. Unu pagu de totu, rock inglesu, rock italianu, po su rock italianu podis nominai mancai Negramaro, Subsonica,

Che apo ascurtau nel senso che in su sensu ca est sa musica che cun sa chitarra insomma mi praxit prus a sonai e quindi insomma ci ho provau e. E nd'est bessia a pillu custa cosa. E invece osatrus ite esperientzia eis fatu prima? Nosu eus sonau impari deu, Giacomo e Marco, prima de Britain Distorted eus sonau fissu impari e seus connotus a coglias.
Music for wedding and funerals a tipu puru no? E poi
sesu unu pagheddeddu pérdius, no si seus prus intèndius, deu e Giacomo eus continuau in Distorta e Marcu est diventau de pagu, sì sì. E s'idea call'est insoma de parti de sa Sardigna o arribbai aui?
Ma eh, seus partius de sa Sardegna, poita sa Sardegna insomma est est domu nostra, però s'obietivu est cussu de sartai su mari. Dificili, però ci seus provendi. Eh, unu pagheddu 'e cosa dd'eis giai fatta puru, o no? Si si si, seus andaus a sonai a su MEI, a su meeting de is etichettas indipendentis. Però, insomma, nosu de custu ndi fueddaus a pustis De custu bellu video de osatrus est su primu est bessiu candu, insoma, u pagheddu Colpo di pistola, seus fueddendi de cussu. Si. Su duamila e undixi? Si. Si.
Naus a is ascurtadoris nostus de si ddu castiai poi torraus.

E seus torraus, eus biu Colpo di pistola, custu su primu video de custa truma de oi, chi est ospiti cosa mia chi si zerriat Is Distorta. Si 'ollu domandai una cosa, poita insoma, sigumenti bosatrus eis fintzas de s'inghitzu puntau asuba de video, fotografias, s'immagini est importanti aintru de unu gruppu e foras puru, cussa chi est s'imagini chi su gruppu arrennesciat a giai a foras. Cantu est importanti sa musica e cantu est importanti s'immagini po osatrus? Ma siguramenti funt importanti totu e duus poita oi in custu in is tempus chi curreus naraus ca s'immagini contat meda poita s'ogu bolit sa parti sua. Eh si.
Però chi no nc'est musica.

Sa musica andat asuba de youtube, est importanti s'esperienza youtube po fai cresci unu gruppu cumenti a su de osatrus?
A po fortza. A marolla depis, depis arrangiai a marolla poita totus ddu fant e tui no podis abarrai a goa, depis depis caminai cumenti is atrus e depis fai video cumenti a totus. Totus ddu fant e ddu fant beni, quindi tocat a fai sempri cosas prus bellas. Certu, est siguru. E cussu est importanti, quindi Segundu mei sa su problema principali po unu grupu emergenti est cussu, fai sempri is cosas prus bellas, poita mancai podit mancai su dinai, però su dinai insoma circas de de dd'arrangiai andendu a sonai, andendu a fai insoma DJ set e atras cosixeddas po arregolli su dinai poita funt cosas importantis chi ormai in custa in custa sociedadi o fais is cosas fatas beni o puru ses sempri a goa. Po osatrus sa musica est su traballu cosa 'e osatrus o fadeis atru traballu puru? Deu
naraus chi est su segundu traballu poita traballu tengu u primu traballu poi sa musica emu a bolli chi de hobbi passessit a su traballu beru e propriu. Ci seu provende. E is atrus?
U traballu? E cant'est importante invece candu si scioberat de trabballai cun sa musica sa formatzione, in su sensu studiai sa preparatzione chi ddu est a palas, poita poi deu nau sempri ca est cumenti chi siat u' antru trabballu, anzi anche in Sardegna nareus candu unu ti narat ita trabballu fais, eh seu musicista, eh va bene, ma trabballu diaderus nosu ddu scideus beni poita Marco est professori e issu at studiau beni, at fatu percursu est arribau a essi professori de chitarra E tando est, ses sempru totu portaus in domu. Certu, quindi nareus ca est importanti a si formai, no? Segundu osatrus podit essi una risorsa su fatu chi imoi seus bivendi tempus de crisi e quindi unu torrat a fai su chi ddi praxit veramenti, poita chi scioberais de bivi de musica, poita sa musica si praxit, no?
Si praxit sicuramente. N'approfitais de custa crisi chi nc'est, ca traballu no nci nd'est?
Beh, sicuramente sa crisi però nc'est puru in su mundu 'e sa mùsica. Eh certu. Depis fai contu cun cussu puru. Certu, certu. E cumenti circais de promovi s'atividadi de osatrus, sa mùsica de osatrus? Su video nd'eus fueddau, certu, est importanti, però ita tocat a fai po si fai connosci? Specialmenti foras, osatrus eis bintu u' premiu puru, insoma, si seis fatus connosci aici puru. Ma sicuramente nosu eus fatu Meda cuncorsus, eus partecipau a medas cuncorsus, unu una pariga dd'eus bintu, atrus no, però est sempri esperienza. Poi si fai connosci foras e non est no est dificili ma no est mancu facili. Deu pensu sempri che chi su prodotu est bonu sa cosa andat a bellu a bellu. Però nci 'olint sempri is agiudus

Bellu custu video, m'est pràxiu meda, insoma, poi spereus chi is ascurtadoris e is spetadoris de Eja TV ddis praxat, insoma, chi poi candu atobiais Distorta arreu po sa Sardigna andais a ddus castiai, chi insoma est sempri perfetu, bellu rock E s'ùrtima cosa chi si 'ollu domandai prima de serrai e si saludai est, ite seis apruntendi, a parte de custu video chi eus biu? Nc'est unu discu chi est arribendi o no? Fait chistionai a su produtori, po fai su produtori.
Su meri est issu.
E certu, su meri mannu est issu. Est arribendi custu discu? No, si, custu discu est arribendi, nareus ca custu discu arregollit totu is ideas de de custus annus, chi funt passaus de su primu a oi E at bessì candu at a bessì poita nci 'olit meda tempus po ddu fai fra una cosa e s'atra. Si, insoma seus curiosus de andai a biri ita nci est aintru de custu discu, dai, de siguru. Ca si fatzu is mellus augurius po totu su tempus benidori, po custu discu chi at a bessì e po totu s'atru e spereus de s'atobiai a reu po sa Sardigna in callicunu concertu. Serraus custa puntada, 'ollu saludai e arringraziai un'antra 'orta a su Studiu Bintunu Doxi po s'ospitalidadi. Si bideus in sa prossima puntada de Fueddus e Sonos cun Alessio Mura asuba de Eia TV.